Ó bhuaigh Ciarraí cúig Chraobh Mhionúir Peile as a chéile siar in 2018 níl aon fhoireann tar éis dhá cheann as a chéile a bhuachaint. Bhí deis ag Doire é sin a athrú i mbliana. An éireodh leo nó an gcuirfeadh Ciarraí stop lena ruathar? Brian Tyers agus Tomás Ó Flatharta atá i mbun tráchtaireachta an bhabhta leathcheannais mhionúir peile seo urraithe ag Electric Ireland.
Is Ó Beaglaoich. feitheamh le ruathar agus den gceann san phreab sí dá chrúb ansan agus fachta aige Doire arís ladhar bhotún cinnte á ndéanamh aige Ciarraí a mbeidh siad thíos leis. Seo é an seans agus tá sé neadaithe aige Dylan Rocks! An tríú cúl aige siúd ag teacht ó bhotún, má tá. Botún amuigh aige Aodhna Beaglaoich amuigh ar an dtaobh líne an uair sin agus chonaic muid arís an phasáil iontach címid ansan é Caoimhín Hargan ag fáil na caide ansan agus Dylan Rocks ag gabháil isteach agus chun an pas san a thógaint. An-chríochnú. Ben Murphy agus tá beirt thall agus an-chuid éadan talún. Joey McCarthy ar dhuine acu. Deis anso aige Seán Ó Cuinn ach é tite gairid agus Jack Joy ag dul isteach agus sin cúl dleathach do Chiarraí. Sea, tháinig san as faic chun an fhírinne a rá, Ciarraí ag pasáil na caide timpeall go breá cliste agus nuair a fuair Seán Ó Cuinn í seo, bhí sé ag tabhairt fé phointe ach Jack Joy, bhí sé san phaiste ceart. Siúd í ón gcliathán, tá Sargent ar fuaid na háite tráthnóna ach an ceann san, Buailte isteach ansan agus nach álainn an pointe é sin! Bhuel, sin é an chiall go bhfuil an chaint ar fad mar gheall ar an bhfear so, James Sargent. Thaispeáin sé scil iontach ar fad ansan, ag gabháil isteach ansan thairis Aodhna Beaglaoich agus lena dheasóg ansan. Sin ardphointe ar fad ó fhear lár páirce.
Aige Seán Ó Cuinn nó ab é Michael Lynch a bhí ann an bhabhta san. Ben Murphy. Coisíocht den scoth arís ag gabháil tharstu, déarfá ná raibh aon chosaint ann. Tá sé imithe an tslí ar fad. Tá pointe fachta aige Ben Murphy. Ar shlí, bhí cúl tuillte aige. Bhuel, anois a thuigimid canathaobh go bhfuil an chaint ar fad i gCiarraí mar gheall ar an leid seo. sin ardimirt ar fad. Fear amháin gafa thairis aige, beirt fhear, triúr gafa thairis is triúr aige. Bhí seans ar bháide aige, thóg sé an phointe i ndeireadh. Mar sin, luas aige Turlough McHugh, tacaíocht ar an gcliathán agus sé Rocks an t-aon amháin dos na tosaithe atá tar éis scóráil ach tá san curtha ina cheart ag Eamon Young. An bhróig ag déanamh na hoibre ansan. Gearóid White anois, Flaherty chun cinn air sin. Agus amach anso go dtí Jack Joy, beidh sé d'iarraidh teacht ar an gciotóig agus sin pointe agus gluaiseacht den scoth aige Ciarraí. Arís, McBride mar chosantóir le cois ansan, an D á chosaint aige le díograis mhuis. Gearóid White agus Grant an-chomhrac arís eatarthu san. Caithfidh sé a dhéanamh ina aonar agus tá san ar a dheasóig. ag Gearóid White, an chiotóg de ghnáth a chímid in aicsean sin scór an-bhreá. Chonaic muid Ben Murphy ag déanamh amhlaidh sa chéad leath, Gearóid White ag taispeáint a chuid scileanna súd ansan, imeacht ar a chliabháin lena chiotóig agus san thug sé an cor an-dheas anso agus an-shlachtmhar ar fad ansan ó Ghearóid White. Bhí sí ard ach bhí sí cruinn.
Tástáil déanta ansan aige agus é caite siar go dtí Cathal Ó Mianáin. Isteach i lár istigh atá Rocks istigh arís an tarna báide, b'fhéidir! Kacper Robak, baiste, tá na dintiúir á dtaispeáint inniu aige. In airde le Gearóid White, ach ní hé siúd an fear is aoirde amuigh agus an briseadh tógtha aige ar Luke Grant. Anois tarrac ar roghanna aige Ger Dillon anso. muiníneach as a chumas fhéinig agus tá pointe den scoth ansan aige agus tá Doire chun tosaigh. Agus é ag teacht ó chiceanna amach Chiarraí ansan, iad ar fad ag bailiú i lár an ghoirt, Trí cinn fachta aige Ciarraí, rud a dh'fhágann an cúig cinn chun tosaigh aige Doire agus iad ag cur brú anois ar chúlaithe Chiarraí, Michael Lynch teacht isteach le Eamon Young. Buaite ansan aige ar Ruadhán Donovan agus tá siad istigh i mbéal an bháide, an cor cinniúnach b'fhéidir, pointe fachta aige Eamon Young, dhá cheann anois ann. Dhá cheann agus déanta go maith ansan acu, ana phointe aige Eamon Young, ardchluiche á imirt aige an domhan so, bhí, bhuel bhí Michael Lynch fé bhrú ansan, níor thaispeáin Ruadhán Donovan a dhóthain dó nuair bhí sé ag gabháil amach leis an gcaid agus an chaid buaite thar n-ais aige.
Ciarraí ag teacht. Donovan arís. Seo go dtí Aodhna Ó Beaglaoich. B'fhearr dhóibh deabhadh a dhéanamh. Ó Beaglaoich gafa chun tosaigh agus an pheil fachta thar n-ais aige. Tá sé siúd chun tabhairt fé phointe. Tá pointe fachta chomh maith aige fear na Gaeltachta. Anois neomat go leith acu chun pointe a fháil chun dul isteach in am breise. Cic amach is tábhachtaí inniu. Ciarraí ag iarraidh cinntiú go rachaidh sé fada. É sin déanta, beirt ó dh'fhoireann son James Sargent, cé heile ar a mbeifeá ag díriú in am an ghátair? Calaois géillte aige Ruadhán Donovan, geobhaidh sé siúd cárta as an méid sin. Bhuel, an ngeobhaidh sé cárta dubh, a Bhriain? Tharraig sé é chun talúna nuair a bhí sé ag déanamh ar an mbáide. Cárta dubh?
Tá sé chun an fheadóg a shéideadh agus tá san déanta aige Alan Coyne agus tá Doire cáilithe do chluiche ceannais na hÉireann i ngrád na mionúr tá siad fós ann ad iarraidh an chraobh a bhuadar anuraidh a chosaint.